n'ime achị bụ ị kwesịrị bụ nwoke nwere ọkpọbe hot na nke chineke wata ma gozi ga aha nwanshi ruo nta mana ya hụtụrụ mgbe nchọgị wa tọd ọgụ na na anwụ aghọtara m o adị m n'obi ka ọnụ gị si ada

even dem bịa jụọ ma ọ senate nkịtị ma ọ house of rep gịnị trouser m na-alale mgbe uji gwugwugwugwu chichi dafta mgbe even dem bịa bụrụ council nkịtị council mgbe onwe m onye pioro m ekwọ onwe nna m epioro m ekwọ ịkpapịara m ime ụlọ ugwu na dafta

m dị nnọọ ka m dị taa bịa tụsara n'ebe a mgbe ọbụla mụ na gị na-ahụ m ọnụ bịa akpasukwara m iwe o nwe o nwee ihe ị na-akpọrọ m ị gwa m ihe i ji maka ya kpọọ m ọ bụrụ na o nwere isi ka m baa n'ụlọ ọ bụgodu ụra ehihie ka m ga hie ya Revenge. Ee, efulata nri ihu ya na enwụcha okpokoro chukwu ya na enwụcha wụsị m n'ukwu ndọla ndị ahụ nri pịọpịọ nwụchịrị ọgụ n'obi ihu esi dị hwe ụlọ mmụọ ya ịkọkwanụ igwe bụ bịa gbabịa hụrụ ụlọ nta ị bịanụ isi ike bịa ị gara ịgwa m nwoke mgbe ọ bụkọ marriage kịta na bụ unu na be gị n'ime ụnọ bụ do or die affair ọ by force ọ by force nekwa m ị chọ nnọọ ka ha dị nnọọ ka m si wee dị onye isi wee pịa m nnọọ hands down ha bụ ịbụ barrister m gara ịbụ bịa nọrọ nọ n'ime ụlọ gaba mgbe na m ga na-awụ m ọnụ ọ ya ka ị chọ ọ bụkọ akpasụkwana m iwe ọ bụkọ ka gịnị ka esi n'afọ gị akpasụkwana m iwe o let it be fire for fire bridge for bridge iwe m na-epụrụ nta abụ temenọ estant agba Christmas ntrate kwetọ luajishinuholo tenga memo ee ọ bụrụ na ọ by force ọ bụkọ ọ bụrụ na marriage bụ by force ọ na do or die affair kee ihe mere e ji chọrọ ijide ụmụ nwoke since kpọrọ ha kpọnye ha sị ha were ike ha ka onye na-eke akara sị ha werenụ for free ime ihe ụnyaahụ ụfọdụ ndị mmadụ nwekwa ike ha nabata ya ị nọrọ ebe a na-akọ ihe ị na-akọ ị chọ ịpịa ha hands down na ị pịara m i mee m m dị useless mbụ niile bụ ebumnuche niile nna m bu ha wee mee m sị na m ya-abụ barrister wee pịa m nnọọ hands down primary school agụchara m i mee m m dị useless ihe a ka ị sị m maka m ọ bụrụ ọgwụ ọ ya ere ọ bụrụ ọgwụ ọ ya ere agwago m gị o ị nwa ya anwa

alụgo m na tugo na ihe onye a na-ese ndụ m ka mụ na ya wụrụ ya na na- na tugo na ozi ya ya. onye ajọkakwa ka ihe njide eme Chaa, chichi ka gị nwa akakwa mma o, na gị na ya na chatịta na-asị gị ka emeka otego kwere m na emeka kpadị na fon emeka ada akpọzi m na fon nwa ga-ahafụkwa emeka o Hmm. ụmụnne ụmụnne m oyibo memete mfere mbụ n'ụtọ bụkwa nwa ekpele tugo

Oh, no, no, mere nta bụ president gịnị mere? Amụkwechi chi Naijiria. Forget kwada azị nkwa guy man. Ka ọwa penny nshi abịa na ite ngide zita ikwe to nwa ọdụ. O o o o ti sehewaru. O nwezi o nwere ile ti sehewaru okpokoro joko. Chete mfuru na. Ehe. Ụnyaahụ m jere ọgbakwe jakwa anyị kọrọla azụkwụkwọ. Eko na-adụ kpọrọ mazụ gbolo abụ ọkọrọ m ọkọrọ.

pụwakwa na-apụwa gaa mekwenu gịnị Ee, gebe m ntị. anyị gawa họteelụ ka anyị gawa be mụ nwekwa ebe m na-aga ga-emekene gịnị kechi m pụtara ịnweta ofu- ofu- ofu- ofu eza igbe gị tụọ ofu ndị anambra gị onewu mgbe m lee anyị edilekụ n'ụlọ n'ihe m na-ayị pụrụ ndị ọ bụ ọha nzugbo nwanshi ọlọ bụ junu lọfụ na ute jiri ekwe nwegiri m nwoke nọd ọhọ ọlọ bụ je unu kwụwa akwụkwọ nwoke ọ bụ kwefuru eru unu

fọdụ gị kwesịrị ịnọ asị m na anọ m na tugo a ah. wee ka jirila akajara m hmm? ndị kwuru okwu ibe anyị gbabịa wata opugo na eli nọle togo ndị anyị mie nwoke te eh, iji alụ eji togo ya mee mụ bụ mmela dị mfe ya tonwe ijikwo na-emere m onwụ naji dịka bịakwanụ m bịa bịa mara onye ọbụla ala ọnụ papa hmm?

ngwa ya anụ mekpa hwanụrụ ya hụta idobe baa ọsọ ya anụ mekpon je hụta na mmeche mmeche na mini yele mgbele ebe nta nta nta nta mala ọwa afụfa bọpụ ya lala ọkụ dị ọkụ na nwuru ịtọ ya atọ ịtọ ya nọ m ya ọsịsọ legi weduge ọ kwasịrị ọka ma ya ka ndụ na na na na fere tọpụ ekpo nọta ka ewuwo na oke kefere onwe nuye owu n'owu na awata dị ihe nta ngwa tanta anụ ga alikwu ọ wuwe nwata rụ ntụ ihe je nkọhụ n'nkọhụ na alụ ji

imewari ọsị nọ n'ebe na-asọ bụda bụdo tem ndị gụ nwoke ibe m chineke goziri m na nwata nta mmemme nta nta anọdụ ntụrụ ihu ọnta ejire m na adụ ya asọzi emekọ n'ọfụtọsis onye fụtawa oke ọnta m nta mitin nke nta mee ha wee jiji temụlụ mgbe ejiwo ya

ọnwa ikwado dị chile ikwe ọbụla itigide bọmbụ ta onye ndubu kọrọ amaba jef gị dege ikwe ikwe ọkwa ọbụla iti ịpad bọmbụ lek kwebe m ụsọ gị na nje pege gwon efọm jojo lụtụ ngwa dono nọdụrụ onwe ikwe mmede nje ahụ boko bụ ndị ishe ikwele mme ndị akwa egere ma ga-ede ka akwa le le le lobule ka for writing for sale for sale epuhodo eh eh ekwe apịa m gị Boss, ife ka ife bọcha ikwe. Ndị ka ọbụla bi na-ekwe esi o. Dịka ifuru, ekwe. Ọkwa ịlụ a nwaanyị. Ịlụ a nwaanyị. Ị chọọ ịlọdọ. Ha lere m ọmụrụ nwere ma m kpata kpata kpata ha hara m nwere ma m hoo ha. Jiri ụba ya ezu ụlọ m ekwewo. Ekwe jiri ụba ya ezu ụlọ m. Ọ dakwa m lere. Enye azụ ọlọ m kwesịrị ịbụ prezidenti obodo anyị Naijiria. Maka lọla onye emume nta ahụ. ebe ifta gị pụrụ m ofu ga-emela blọg ise ka esi bọta igwe mgbede a kwesị ịbụ ịbụrụ nke obodo ma abụrụ nke amerịka mgbe onye ọnọdụ ya aka jikwa ga-ekwesị ịbụ na prezidenti nke obodo ala ga ọnọdụ ka mepụrụ na ọ bụ jiri ụba ya ezuru ọma ekwe ịkparịkwa mbọ ka m bịara be gị ịkparị gị m mpara ụgha maka mmemme ha jebụla emela bụ ọkpụbe na chi eketere ezigbo enyi chere mfụrụ nta nta mbe yeta ugo uwe ebe ị chọta mburu lobodo mbe mbịa gara ole nkarị rek ise ise ise ise kesi ise kesi wọta wa yi iwe boko haram ise kesi wọta yi ọ ya m ji je alụ nwanyi nwanyi mabla na mra bele atola we bi ande ka akpoke omela la insulal nya wa sa kita na kiki an kita kita ta kita ekwe

ọkwụ bụ nwoke iji ị ka m ogologo mfụ ị ka m ọnụ mee ka m akpakashi iwe mbe m aka nkụrụkpụ bịa ka enwe iwe ofụrụla isi obetata m hụ ogologo ma ego ọghụ ma agba nwụta kwekweta nwụta ege m ọkwụkwụ aka m anwa eme ego ma nte nwere ohere lọtụ maka ọdụ m ọsịsọ nta bụ otu ise ise ga-esi mbịa mbịa esi ọkpọ iwe ta m pike iwe m na-apịa nta